iwe ọkwa na ọja ọnọdụ ugo ka m na-anụ ihe ahụ ka m mekwa ọsịsọ kulu mmiri a na ọ dịkwa ka oge akụkọ ifo ya erugokwanụ hei ewu ọkwa na ọja ọnọdụ ugo ka m na-anụ ihe a ka m mee na ọsịsọ gaba na m ma na nwoke a ma ka e si akọ akụkọ ka m je gee ya ntị n'onu mara nke ọ ga-akọ n'ụbọchị taa oti o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu ya bụ akụkọ bụ akụkọ gbasara otu nwoke a na-akpọ eze mụtara otu nwa nwoke gbara ezigbo agba maa mma nwoke topu mana nwoke a na-akpọ eze nwee egwu otu ọgbọ na ọgbọ ya na ndị ọgbọ ya gbalụ ya bụ egwu e wee buru ya bụ nkwa wee na-aga n'ụnọ n'ụnọ ndị gbalụ ya bụ nkwa nna mụtara Ekorie wee jụọ ndị ya na ya gbara nkwa sị ha gịnị mere e ji vuru egwu a wee na-aga n'ụnọ n'ụnọ ndị ọzọ mana evube ya wee bịa na nke ya ha sị ya na ihe a ga-eme ka ha wee gbaara ya ya bụ nkwa bụ na ọ ga-egburu ha ekorie ya bụ eze bụ nna mụtalụ ekorie wee kwe ha nkwa na ọ ga-egburu ha ekorie mbọsị ha bu egwu ahụ wee bịa na nke ya ha wee were ihe were aja wee suchichie ya bụ ịgba ịgba anara ahazi onu ka o si kwesị ị na-aha onu nna mụtara ekorie wee jụọ ha sị ha na a na-akụkwanụ egwu a na be ndị ọzọ ọ na-aha onu kedu ihe mere e ji wee bịazie na be nke ya ịgba ekwere aha onu ha sị ya na ọ dịkwanụ ife ha gwa ya na mbụ na ọkwa na ihe a ha gwa ya n'oge mbụ na ọ ga-egburu ha ekorie na ọ bụrụ na ha egbuo okorie ya bụ ịgba ewee hawa onu eze bụ nna mụrụ okorie wee kpọọ okorie mana tupu ọ kpọọ okorie ewelu mma ogbuadana wee mụwa mma mụwa mma mụọ ya iru na azụ mụchaa ya bụ mma wee dewe mma wee kpọọ okorie nke mbụ sị okorie ya bịa okorie wee bịa za ya sị ya nna m na ị na-akpọ m ọ maa ọsụ fefee n'isi nechaa okorie anya sị ya nwa m gawa na o nwere ihe ọjọọ i merụ m ọ nọtụkwa nọtụkwa kpọọ okorie nke ịbụọ okorie wee bịa jụọ ya sị ya nna m na ị na-akpọ m ọ makwa ọsụ ọzọ fufee n'isi sị ya nwa m gawa na o nweghị ihe ọjọọ i me m o wee kpọzie ya nke ịtọ ọ na nke ịtọ ọ kpọziri okorie ka okorie bịara ịza nna ya nna ya wee welu mma wee berie ya isi isi okorie wee dapụ n'ana o wee sizie ndị otu ọgbọ na ọgbọ ya na ya gbara egwu a ha biko ha kụwaziere ya nkwa ahụ ha wee bido ya bụ nkwa ya bụ egwu ha wee tiezie egwu a ha wee mepee ya bụ ịgba ọ bụ na aja ka ha ji wee kpochie ịgba mere ịgba anya- ji anarọ ara onu aha onu ka o kwesịrị izi na aha onu nwoke wee bee maka na ofu nwa nwoke ọ mụta bụ ihe a o gburu ka o si wee gbuo nwa nwoke a mgbịrịgba ire nwa a wee dapụ n'ụzọ maka na nne ya gawara afịa oge ihe a niile na-eme mgbịrịgba ire nwa a wee dapụ wee jee wee n'ụzọ ndị afịa si ana wee welu mpọtọ ede wee mechie onwe ya ka ndị afịa na-anazi ịkparị afịa nke izizi wee na-agafe nwata nwoke a wee gụọ egwu a m ga ha gụrụ unu kịta

wee gafelu ịkparị afịa nke ịbụọ wee gafelu nwata a gụkwuo ofu egwu ọ gụrụ n'ịkparị afịa nke ịtọ na-agafe ka nne ya nọzi mgbịrịmgba ire a nọ na mpọtọ ede wee gụkwa egwu a ọzọ ya bụ onye o ya bụ ekore ekore bube eze e ji agwa ka ufie ufie dawa

wee were ya tinye na iko kwuchie ya wee kwuchie ya bụ mgbịrịmgba ire buru ya wee nawa n'ụnọ ọ naruo ọ gwahọ di ya ihe melu ọ gwahọ di ya ihe ọ fụ n'ụzọ wee were mgbịrịmgba ire nwatakịrị a wee tinye n'ime ite wee kwuchie ya wee jụọ di ya kekwanụ ebe nwa ya nwoke nọ ya bụ okorie wee jụọ ya sị ya kekwanụ ebe okorie nwa m nọ ọ sị ya na okorie pụlụ apụ na ọ ga ha abata e mechee a chọcha okorie o wee kwere izu a sị na afụrọzi okorie na ebe ọ bụ na afụhọ okorie ya bụ na okorie anwụgonu e wee sị na a ga-akpụ isi ee nke nwoke sị na ọ ga-ebu ụzọ wee kpụọ nke nwaanyị isi nke nwoke wee buru ụzọ kpụchaa nwunye ya isi mana tupu ọ kpụọ nwunye ya isi nwunye ewegolu mma wee jụọ ese wee welu mma mụchaa mma dowe mma n'akụkụ ya o wee ruo n'oge ọ ga-akpụ di ya isi o buru ụzọ wee kpụchaa iru isi wee sị di ya ngwa ya hunatazie isi ya ka ọ kpụọ ya azụ isi ọfụma o wee welu mma o ji wee na ọ mụcha dowe n'akụkụ ya wee were ya belu di ya isi ka o ji mma abelu di ya isi di ya dapụ n'ala wee nwụọ o wee nachie n'ite ebe o kwuchiri mgbịrịmgba ire a wee kwupee ya ọ bụ na nwa ya abịago ndụ ọzọ ya bụ na nwa ya dịzi ndụ ya bụ ihe akụkọ a were na-akọwara anyị bụ na na ọ bụ na nwaanyị a egburo nwoke a ka o si wee gbuo nwa ya ya bụ na ihe a ga na-eji edu egwu ọbụla na-abịa mmemme bụ isi mmadụ ọ ya bụ taata na ndị egwu bịa ebe ọbụla a bịara egwu ihe eji edu ndị egwu ọ bụ na ejiro ji wee duo ha ejiri ọkụkọ duo ha mana ọ bụrọ isi mmadụ ka eji edu ndị bịara egwu ifo chakpii wọọ ya bụ onye o ya bụ ekore ekore bube eze eji agwa ka ufie ufie dawa